yesaya chapter 6 verse yake ndi ya namba 1 chaka chimene mfumu uziya anafa mkati mwa moyo wanga ndinaona ambuye atakhala pa mpando wachifumu ndi zovala zawo zinadzala mukachisi monse chaka chimene uziya anafa mkati mwa moyo wanga ndinaona chaka chimene uziya adafa ndinaona ulemerero wa Mulungu, ndinaona Ambuye atakhala pa mpando wachifumu ndi dzovala dzinadzala mu mkachisi mwawo. Tamvetserani, nthawi imene mfumu Uziya adali ndi moyo Yesaya sadakwanitse kumuona Ambuye. Nthawi imene mfumu Uziya, chaka chimene mfumu Uziya ankakhala ndi moyo Yesaya sadakwanitse kumuona Ambuye atakhala pa mpando wachifumu. Koma Baibulo likunena kuti chaka chimene mfumu Uziya adafa ndidaona Ambuye atakhala pa mpando wachifumu, ndipo ndi zovala zawo dzinadzala mu mkachisi monse. Tamvetsani, ndimafuna ndikukumbutseni, ndimafuna ndikulimbikitseni kunena kuti ase, e, e, e, Uziya akuyimira uchimo mkati mwa moyo wathu. Uziya akuyimira uchimo mkati mwa banja lathu. Uziya akuyimira uchimo pa mabizinesi athu. Uziya pa nthawi imene adali ndi moyo asadafe Yeho, Yesaya sadakwanitse kumuona Yehova atakhala pa chimpando chachifumu. Koma Baibulo likunena kuti chaka chimene mfumu Uziya anafa, ndinaona ulemerero wa Mulungu ndipo ndinamuona Ambuye atakhala pa mpando wachifumu ndipo ndi zovala zake zinasiya- zinadzadza mkachisi monse. Mukakayiwerenga bwinobwino vesi imeneyi mukapeza kunena kuti m'munsimu akunena kuti ndipo aserafi anauluka ena o- a mapiko ochuluka anaphimba kunsi kwa mapazi ake. Aserafi ena adauluka ndi mapiko awo ambiri anaphimba pakati pa mimba yake. Ndi aserafi ena adauluka naphimba kumutu kwa mfumuyo. Okondedwa, aserafi amaimira angelo. Aserafi amatanthauza kuti ndi angelo. Koma apa tikufuna tikambe za mphamvu ya Uziya. Chaka chimene mfumu Uziya anafa mkati mwa Yesaya, iyeyo adaona ulemerero wa Mulungu. Ndimafuna ndikulimbikitseni, ndimafuna ndikukumbutseni kuti mukalola kuti Uziya wanu afe pa moyo wanu, ndithu mudzaona ulemerero wa Mulungu. Mukaona kuti, mukalola kuti Uziya asakhalenso ndi moyo pa moyo wanu, ndithu mudzaona chipambano cha Mulungu. Ulemerero wa Mulungu ndi wosiyana kwambiri ndi madalitso amene Mulungu amapereka. Ulemerero ndi wosiyana kwambiri ndi madalitso amene Mulungu amapereka. Madalitso amafika kwa wina aliyense angakhale wochimwa. Madalitso saona kuti uyu ndi ndani. Madalitso amafika angakhale kwa mfiti. Koma ulemerero wa Mulungu umafika kwa yekhayo amene ali wolapa mumzimu ndi muchoonadi. Ulemerero wa Mulungu umafika kwa iye amene Uziya wafa mkati mwa moyo wake. Ndi chifukwa chake Yesaya akunena kuti chaka chimene mfumu Uziya adafa ndidaona ulemerero wa Mulungu. Kutanthauza kuti chaka chimene uchimo udachoka mkati mwa moyo wake Yesaya adakwanitsa kuona ulemerero wa Mulungu. Lero lino anthu ambiri ali ndi kuthekera ali ndi madalitso koma ulemerero wa Mulungu pa iwo palibe. Ulemerero wa Mulungu ndiko kumva voice of God ukamapemphera. Ulemerero wa Mulungu ndiko kulandira mavumbulutso wekha ukamapemphera. Ulemerero wa Mulungu ndiko kukhala nawo tate mu mzimu amene iwe ukawadandaulira akapemphera zokhudza iweyo Mulungu amawayankhadi pompo nkuwauza kuti muuzeni mwana wanga aziyenda njira iyi njira iyi njira iyi. Umenewo ndiye ulemerero wa Mulungu. Ndimafuna ndikukumbutseni, ndimafuna ndikulimbikitseni kuti mukalola Uziya kuti akhale ndi moyo mkati mwa moyo wanu, ndithu ndithu simudzawuona ulemerero wa Mulungu. Tikamulola Uziya kukhala ndi moyo m'mabanja athu, ndithu ndithu sitidzawuona ulemerero wa Mulungu. Tikuyenera kuti Uziya asakhale ndi moyo, uchimo usakhale ndi moyo mkati mwa moyo wathu. Ndimafuna ndikupempherereni kwina kulikonse kumene muli, kunena kuti kuyambira lero lino tsopano pamene mukumva pemphero ili, Uziya wina aliyense, uchimo wina uliwonse usakhalenso ndi moyo mkati mwa moyo wanu, mu dzina la Khristu yesu wa ku nazareti ambuye akudalitseni pangani like share and follow kuti titsitsimuke limodzi amen